takulandirani mu pologalamu ina yotchedwa yendani ndi niko mu pologalamu imeneyi tikhala tikucheza ndi anthu osiyanasiyana kwafunsa mafunso okhudzana ndi niko ndi ma subsidiaries athu contestant wina aliyense ali ndi mwayi owina 300 000 kwacha ngati angapezeke kuti wayankha mafunso onse molondola mukhala ndi ine upire rina malenga lero tiyeni kuzingwangwa tikamve zambiri tikatere ndiye kuti tafika ndiye tiyeni tikumane ndi contestant wathu amene ali kuzingwangwa kuti atiuze kuti amaziwa chani chokhuzana ndi niko muli bwanji Bwino kaya. ayi ifenso tili bwino takupezani kwanu Akabona. munachita kupereka mapu yeniyeni kuti tikupezeni mosavuta Msaswejeri. ndi apa pangofunika kuti anthu amene ali kunyumba akudziweni muwauzeko dzina lanu komanso kuti mumatani Okay, uh, ine ndi Timothy Patel. Ine workshop manager ku Jai Transport. Ah, kuti mumapanga ma international haulage chanichani Sama truck is me. ayi tikakhala tikufuna kusu- kusunthasuntha tikuwuzani eya Eh. zotheka ndi ayi takulandirani mu programu yathu yotchedwa yendani ndi niko zikomo muli ready kuti muyankhe mafunso awiri atatu eya tiyileke muli readynso kuti mutenge nawo gawo pamenepa eya tikungoyenera okay chabwino ndiye tifuna kuti mulowe mu vani yathuyi tikufunseni mafunso awiri atatu okhudzana ndi niko tikufunirani zonse zabwino A timothy takulandirani mu vani yathu ya niko ndili ndi mafunso 5 oti ndikufuna ndikufunseni funso lina lililonse value yake ndi 60000 kwacha zikapezeka kuti funso loyamba mwayankha molondola Kenakono la patsogolo lake lapezeka kuti lalakwika, tizichosa 50% ya value ya ndalama yomwe mawina kale. Mwamvesetsa? Okay. Ready ready. Funso lanu loyamba. Ndi kampani iti ya Nico Group yomwe imapereka insurance ya malo omwe pali zomangidwa imene tingatchule kuti real estate properties? Ndi A. Eris Properties B Niko general kapena ndi C Niko life? A. A. Pamenepo mwalakwisa, yankho lolondola ndi Niko general. Niko general ndi yomwe imapereka ma insurance okhuzana ndi zinthu ngati zimenezo. Funso lanu lachiwiri. Ndi ndani ali oyenera kulowa nawo mu thumba la unrestricted fund ya NICO Pension? Ndi A Anthu okhawo asanapume pa ntchito B Anthu odzilemba okha Kapena ndi C Anthu onsewa, odzilemba okha ntchito komanso olemba anzawo ntchito? C. Tikatero mwalondola muli ndi K60,000. Apa pasala mafunso atatu. Funso lanu lachitatu, Kodi ndalama zochepa zomwe zimafunikira ku NBS Bank Plc mu akaunti yaing'ono ndi Medium Enterprise Savings Account, imene tingaitchule kuti ndi SME Savings Account, ndi zitizo? Ndi A, K1000, ndi B 5000 kwacha kapena ndi C 10000 kwacha? B. Yankho lolondola ndi C. Tikatere ndekuti figa yanu yatsika muli ndi 30,000 kwacha. Ndalama yomwe imakhala mu akaunti imeneyi ndi 10,000 kwacha. funso lanu lachinayi nico pensions imakupatsirani minors trust fund ngati imodzi mwa mapulodakiti awo pa zinthu ziwiri zosatirazi ndi chiti chomwe chikufotokoza mwatsatanetsatane za momwe minors trust fund imayendera ndi a Minors Trust Fund inakhazikitsidwa kuti izisunga chuma cha anthu omwe atsegula polise kuti chisamalidwe. Kapena ndi B. Minors Trust Fund inakhazikitsidwa kuti izisunga chuma cha mwana wa munthu omwalirayo kufikira mwanayo atakwanisa zaka 18. Eh. a yankho lolondola ndi b ndiye kuti ndalama ija yatsikaso panopa ili pa 15000 kwacha minors trust fund imagwira ntchito kwa mwana wachichepere eti amene sanakwanise zaka 18 funso lanu lomaliza zoona kapena zabodza Makasitomala a NBS Bank atha kutenga ndalama zawo kuchokera ku Service Centre iliyonse. Ndi A zoona kapena ndi B zabodza? A. Ndithu tikatere at least mwalondola. Taonjezera ka K60,000 ndiye kuti panopa yakwana K75,000 eti? Ah Peter mukumva bwanji? I'm so happy. Eti?
Because I did for this. Ah, zikomo kwambiri. Masikana kwa mwenye. Eh, koma tesina kangobwera. apa tafikano pamapeto a program yathu Bezi. Kabula chai. Bina shike. Abantu mafika pa Chichiri Shopping Center. So nongalo awawa ama yangembiga da every school but. Eh, da. Ndese timafuna kuti ngokusiyanisiyani mafuna basi ngakuita.

Mwakhulupirira basi. Eti. Ya. Kutoka kumuona muziona mukagula product imene yake so eti. Okay. Ayi chabwino ndikufotokozereni zinthu zimene kuchitatu. Alright. tikatero tafika pa mathero a programu yathu lero yotchedwa yendani ndi NICO ngati inu mukufuna kutenga nawo gawo mpikisano umenewu tumizani uthenga wa manja imene ili sms 0991 323 323 ayimbireni a call center athu ngati mukufuna mudziwe zambiri zokhudzana ndi NICO komanso ma product athu komanso Program imeneyi ikupezeka pa tsamba lathu la mchezo limene lili Facebook page yathu at NICO Group MW komanso lolemba ikupezeka pa Zodiak TV kuyambira half 6 ya madzulo. Munali ndi ine Lubide Mina Malenga. Osaiwala kuyenda ndi NICO.